bi ye ntɛnɛn ye zuwɛn kalo tile mugan ani fila san ba fila mugan ale ni wɔɔrɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ a ka bamanankan kunnafoniw ni a waatiw selen n'o bɛ tali kɛ a ka kunnafoni surunni waatiw la o hukumu kɔnɔ an b'a ladɔnniya bi k'a fɔ kunnafoni damadɔ b'an bolo an bɛna minnu ta k'o di aw ma bamanankan cɛɲi na o hukumu kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya kunnafoni bakurubaw la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kɛɲɛbakaw fɛ yen nɔ maa naani kɔni i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni minɛna ka d'a kan u ye binkanni wale dɔ ta ka ɲɛsin mɔgɔ ma o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u ka birikadi ale ye wulikajɔ sabati kɛrɛnkɛrɛn ma ka wele bila i ka dɔn k'a fɔ maa naani ma maa minnu ye maa jugu ye kɛrɛnkɛrɛn ma a kɛra dugu min ni ɲɔgɔn cɛ o de ye fɛn min ye e, kereko ale ni sansanto marabolo kɔnɔ n'o o bɛ tali kɛ kɛɲɛba kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ ninnu de ye maa ye maa minnu fana k'a fɔ ko wulikajɔ bɛnnen b'u ma ka dɔn k'a fɔ ka se ka binkanni wale ta ka ɲɛsin mɔgɔ ma o hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ ninnu minɛlen kɔni kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ maramaminɛn caman o kɔni o sɔrɔla u bolo an bɛ waati min na fɔ bi min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ pisole fila sɔrɔla u bolo n'o ye pisole à pompe ye minnu bɛ an ka artisanat n'o ye bolola dilannenw ye o sɔrɔla u bolo o hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ a sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ni maa naani min nana ka na wele ka se ka u ɲininka u dalakan na a sɔrɔla k'a fɔ k'u ye waleya cɛjugu de ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma fɛn ma to ka se ka bin mɔgɔ kan cogo min na ka se k'u bololafɛn bɛɛ lajɛlen kɔni ka o ndarako la u k'o wulikajɔw de sabatilen ni o kan o waati la o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛla ka se ka ninnu maa kofɔlen kɔni ka u minɛ ka u bila zandarameri tigilamɔgɔw ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ i ka dɔn ni min ka kan fanga ka baaraw la o baara bɛɛ lajɛlen bɛna sigi kan an ye kunnafoni min sɔrɔ o kunnafoni b'an yamaruya an bɛ taa nizɛrikaw fɛ yen nɔ n'an taara nizɛri i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni y'a ladɔnniya k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ u ka dancɛ bɔ min bɛ dancɛ bɔ ni benɛn ye ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka a ko bɛɛ lajɛlen k'a lakananw sabati cogo min na fɛn ma to nizɛri ale ni benɛn ni ɲɔgɔn cɛ lakana bɛ se ka sabati cogo min na u ka furancɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ an bɛ taa lagine jamana kɔnɔ n'an taara lagine u ka jamanakuntigi n'o bɛ tali kɛ son excellence mamadi dunbiya ale kɔni y'a yira k'a fɔ bi ta tɛmɛnen kɔfɛ lagine sanu kɔni tɛna bɔ lagine dugu kɔnɔ abada ka taa yɛrɛ sɔrɔ jamana foyi kɔnɔ bilen a baara bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan laginɛ yɛrɛ marabolo kɔnɔ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o kunnafoni bɛ an yamaruya i ka dɔn k'a fɔ ka bɛn n'a ye an ka taa sɛbɛnw kɛ an ka bolimafɛnw na n'o bɛ tali kɛ motoni sen fila ka taa se katakataninw ma n'o ye sen sabaw ye o hukumu kɔnɔ nin waati in kɔni na min bɛ tali kɛ an ka finitigilakaw olu tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka na fara kan an bɛ waati min na fɔ bi bawo ka d'a kan ka bɛn ni bi ntɛnɛndon ye juin kalo tile mugan ale ni fila san ba fila mugan ani wɔɔrɔ minisiri min sigilen don i ka dɔn k'a fɔ taa ni ka segin koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu ye laseliw kɔni kɛ k'a fɔ finitigilakaw olu fana ta daminɛna n'o bɛ tali kɛ an ka polisi nasionali ka taa se i ka dɔn k'a fɔ an ka armée tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ma o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ nin wulikajɔ min sabatilen don olu ka fɛn min sɛbɛnw olu bɛ se ka taa ta yɔrɔ min na u ye o yɔrɔw kɔni dantigɛ kɛ o la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta jateminɛ camp génie militaire base b la i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka finitigilakaw olu ta bɛ se ka taa ta yen nɔ n'o o bɛ tali kɛ an ka zandaramuw na o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ bakɔfɛla la sa min bɛ tali kɛ eh, zemesi la dawudabugukaw fɛ yen nɔ tali bɛ se ka ta kɛ yen nɔ o waati kelen na kati kan kɔnɔ tali fana bɛ se ka ta kɛ yen nɔ cogo min na wa an bɛ tila ka hakililajigin kɛ k'a fɔ nin sɛbɛn minnu fana bɛ yen nɔ ko a kan ka se ka taa n'a a nɔfɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye o de bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ i ka kariti biometiriki walima i ka kariti nina wali i ka pasipɔri walima i ka permis de conduire olu photocopie i bɛ taa ni olu ye nɔfɛ wali i ka fiche individuelle n'ala sɔnna n'i taara n'olu fɛn o fɛn nɔfɛ o bɛ kɛ sababu i ka dɔn i ka se k'i ka bolimafɛn sɛbɛnw sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ sɛbɛn min bɛ fara kan o bɛ sigi min bɛ tali kɛ i sigiyɔrɔ ko n'o ye certificat de résidence o b'a la o kɔfɛ sa i ka dɔn k'a fɔ moto viɲɛti walima i ka dɔn k'a fɔ papiye min kɛra ka moto san n'o ye moto sanni papiye ye i ka dɔn olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa kɛ i ka dɔn k'a fɔ i ka nin sɛbɛn in bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ ni i yɛrɛ sera yen sa min bɛ tali kɛ eh, déclaration min b'a yira k'a fɔ ko moto in ye bolili daminɛ o sɛbɛn kɔni o bɛ olu yɛrɛ bolo an bɛ waati min n'a fɔ bi min bɛ d'i ma o i bɛ taa ka taa ni waa fila ale ni kɛmɛ naani i bɛ taa n'o de nɔfɛ moto sen fila ka taa se katakatanin ma aw bɛ se k'a ka sɛbɛnw sɔrɔ o la cogo min an bɛ don min n'a fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen hukumu kɔnɔ an bɛ waati min n'a fɔ bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ maa fila bɔɲɔgɔn olu kɔni bɔnɛnen u ni na kɛrɛnkɛrɛnma ɲɔrɔkaw fɛ yen nɔ k'a da kan i ka dɔn k'a fɔ mugu pɛrɛnta dɔ kɔni nana ka na sigi sen kan i ka dɔn ka bɛn ni kamiyɔnba dɔ kɔni tɛmɛtɔla ye feerekɛlaw de b'a kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ mali ani muritani cɛ dancɛ waati la minnu kun bɛ kunda muritani kan i ka dɔn k'a fɔ nin waleya kɔni cɛjugu olu sɔrɔ ɲɔrɔ marabolo kɔnɔ n'an tora o marabolo kunnafoniw na i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ miseni n'ale bɛ mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma bɛnge ale fɛ o bɛ kɔdiwari fɛ i ka dɔn k'a fɔ miseni bɛ mali fɛ bɛnge o bɛ fɛn min tali kɛ kɔdiwari fanfɛla la o hukumu kelen kɔnɔ ni dancɛbɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ eh, u ye jɛraw kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnma ka fara i ka dɔn ka ɲɔgɔn kan min bɛ kɛ sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ ninnu marabolo fila u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min min bɛ kɛ sababu ye jatigɛwale tigilamaw bɛ wulikajɔ kɛ cogo min na o ka se ka dansiraka cogo min na fɛn b'a to ka se ka nin marabolo fila bɛɛ lajɛlen dancɛ ka o lakana n'o bɛ tali kɛ mali marabolo ale ni ka taa se abijan marabolo ka se ka nin marabolo fila bɛɛ lajɛlen o lakana kunnafoni kuncɛw la sa An b'aw ladɔnniya k'a fɔ AES ɲɛmaa i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛ tali kɛ capitaine Ibrahim Tarawele i ka dɔn k'a fɔ n'o o ye faso président ye ale kɔni ye laseliw kɛ k'a jira k'a fɔ binkanni wale min taara ka ɲɛsin Niger pankurun jiginkɛnɛso ma min kɛra banbaganci wale tigilamaw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnlen kɔnɔna an bɛ waati min n'a fɔ bi ale kɔni y'a bɛɛ lajɛlen kɛ k'a kɔn k'a jira k'a fɔ ko nin waleya cɛjugu min kɛra diɲɛ ma kɛ n'a ye wa an tɛna diɲɛ n'a ye wa fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ banbaganci minnu ye nin kɛ an'u dɛmɛbaa jɛkulu ka se ka banbaganciw minnu ye nin kɛ an'u jamabajɛkulu minnu fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ dan ka se ka sigi u bɛɛ lajɛlen ka ko la an bɛ waati min n'a fɔ bi ninnu ye kunnafoniw ye an ye minnu sɔrɔ k'u di aw ma bamanankan kunnafoni surunni kɔnɔna la an b'a fɔ a ye ko aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na a ye jaw wara ka taa fɛn b'a to kunnafoni bɛ se ka se a secogo la cogo min na wa aw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn b'a to kunnafoni kuraw ka se ka sɔrɔ ka di aw ma n'a bɛ fɛ ka kunnafoni sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na a y'a sɔgɔlen to nɔsmɛ meja bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen na a tɛ fɔ aw jigi kɔ